Sa de cuatòrdixi de sa rubrica chi si potat in giru po sa Sardìnnia po scoberri cali funt is eventus culturalis de importu, eus fueddau fintzas a custu momentu, de lìburus, de discus, de presentadas e de fèstival puru, de mùsica, de unus cantu de atividadis e de artis. E beh, e oi depeus fueddai de unu festival chi tenit invècias un'atru protagonista ca est su romanzu stòricu. E cun mei, po ndi fueddai, apu cumbidau a Lucia Cossu. Beni agatada Lucia! Ti torro gràtzias Miriam e so cuntenta meda de essere innoghe cun tegus oe. Gràtzias, gràtzias, deu seu meda cuntenta poita si depis spricai totu su programma de custu festival ca si tzerriat Storicamente. Ch'est unu festival bellu, però nd'eus a arrexonai in totu custa puntada de Novas, deu intzandus imoi ti presentu, comente sempri, Lucia Cossu est giornalista, studiosa de lingua sadra, operadora culturali, de poesia, fais unu sciacu mannu 'e cosas, ti ocupas, fais fintzas programmas in sa in sa televisioni, però ses fintzas professora de Storia e Literadura me su Liceo Convitto de Casteddu. Organizas e coordinas numerosus eventus culturalis dedicaus a sa literadura sadra, a sa lingua, a sa storia, a is premius literarius e a is traditzionis popularis de sa de sa terra nosta, intzandus cumente presentadora as pigau parti a Atòbios culturalis in totu sa Sardigna, presentas lìburus, t'ocupas de de festival comente po nai Sei in Storia, ca est unu festival però dedicau a is giòvunus e a su mundu de sa scola e a custu ca est Storicamente ca est su festival de s'arromanzu storicu promòviu de s'assòtziu intercomunali Isperas, berus? Però tui ses puru una chi fait is premius de poesia, de literadura, cumenti po nai cuncursus, presidenti de su cuncursu de poesia e prosa sarda Tiu Pera Sulis, Sonos e versos de memoria, de Tonara, su cuncursu de poesia Gavino De Lunas, de Pàdria e membru de sa giuria de unus cantu cuncursus de poesia. Intzandus tui fais, est, ses propriu un'operadora culturali a su centu po centus, poita fais Totu sempri cosas dedicadas a su mundu de sa de s'arti de sa poesia sadra. E immoi puru romanzu storicu. Intzandus fueddaus de custa assotziu, de custu assotziu culturali Isperas, ca esti un'assotziu ca ponit impari unus cantu de biddas de su Meilogu e de su Villanova, berus, cantu funt, cantu funti biddas ca funti. Isperas est nàschidu vint'annos faghet, est unu sòtziu culturale intercomunale e s'impoltàntzia manna sua est chi naschet pro pònnere paris divescios comunes e tando amus a intro de Isperas, Potumaggiore, Mara, Pàdria, Semèstene, Cossoine e Romana. E custas sun sas biddas chi faghent parte de Isperas, chi est unu sòtziu chi su nòmene già est de importu, Isperas, bonas isperas. E custu nòmene est bistadu unu regalu de su poeta mannu de Potumaggiore Antoni Maria Pinna e torramos sempre in cue sa poesia sa limba sarda sa litteradura ch'est sa poesia s'amore mannu s'amore mannu de sa vida tua sa passione manna però de poi finzas in su traballu t'occupas de de poesia de de storia mescamente de storia poita ses professora puru de storia e e intzandus custu custu assotziu tui asi nau est nasciu bint'annus giai tenit bint'annus e Ita 'ollit nai po custas biddas a traballai impari, a collaborai, ita 'ollit nai, cali est, nareus, sa sa carateristica prus prus de importu de custa arretza intercomunali de custu assòtziu? Bint'annos sunu meda. Su sòtziu est nàschidu in su duemiza e chimbe e divescios annos faghet. Si faeddaiat de ispopolamentu, ma no gai meda, e sa zente fit paga, fit paga meda, ma no comente como. Est unu sòtziu de importu ca ca cheret fagher tribagliare paris totu sos comunes, totu custas biddas chi sun mannas, picocas, chi sun a faca, chi sun a làcana, ma chi no tribaglian guasi mai paris, o o fintzas tribaglian paris, ma su sòtziu est de importu ca cheret fagher cultura paris, totu paris, e tando cultura, cultura literària, poesia, arte, de totu. E storicamente naschet pròpriu cun custu intentu de fàghere in sos logos bellos, de faeddare de cultura, de literatura in sos logos bellos chi nois tenimus. Bonuighinu de Mara, Bonuighinu est unu logu de importu mannu pro nois, est unu logu bellu, garrigu de istòria e Bonuighinu, su Bonuighinu est E su sìmbulu podimus nàrrere fintzas de Isperas, tribagliare totu paris. Tribagliare paris cheret nàrrere giùghere, atire in custas biddas minores iscritores e amus cumintzadu in su in su duemiza e chimbe, divescios annos faghet, a atire iscritores in sos in sos comunes minores e no andare nois in sas biddas mannas a intendere sos iscritores E custu est de importu, ca sunu momentos de, sunu atòbios de, fintzas de divertimentu, in ue sa zente atopat, istat paris e istat bene paris. E apu biu, ca cust'annu, poita su programma est bellu bellu arricu, ca cust'annu pigat parti fintzas su comunu de Monteleone Roccadòria, e intzandus s'est unu pagheddu alladiau, sa s'arretza s'est alladiada unu pagu, intzandus custa Ita 'olit nai po bosatrus custa spainadura de s'arretza, custu arribbai prus a tesu fintzas a imprassai atrus logus, atras biddas? Tando storicamente tribàgliat ocannu a Mara a Semestene, a Padria e tribagliat a Romana, a Biddanoa Monteleone e fintzas a Monteleone Roccadòria. Tennere pius biddas est de importu mannu. Ca semus de pius. Est una una faina de importu mannu fintzas, ca est est meda matanosu, ma est pius bellu, ca semus totu paris e totu paris faghimos a bìdere, mustramos sos logos bellos chi tenimos, atimos sa zente a bìdere sos logos culturales e bellos chi tenimos, su palatu de sas iscolas a Biddanoa, Bonuighinu a Mara, totu sas chègias chi chi tenimos, sas chègias pius bellas e tando sa zente 'enit, istat cun nois, intendet sas istorias de sos romanzos istoricos ma bidet finzas custas biddas e tando sa bidda si animat, vivet. Bivit, bivit poita arribat sa genti de dogna parti de sa Sardinnia e finzas de atrus logus de sa de Italia, no sciu de Genti istràngia. Emmo, emmo. Sempri. Chie cheret, de sempri, tzertu. Sos iscritores benint dae medas logos. A, amos tentu. No, no, deo m'arreferu prus, prus ca totu a su pubbricu. A sa genti chi va, chi andat a is atobios. Certu, su programma immoi deus a biri poita est unu programma chi ponit impari nominis sardos e nominis. giai prus connotus in Italia, però deu mi fia fadendi arreferèntzia a su fatu ca mancai custa cosa de aberri atrus logus podit mancai tzerriai a genti chi bivit in atrus territòrius e in biddas a-lacanantis. Emmo, cando amus atidu Lucarelli, sunt bènnidos sos pullmans dae Oristanis. e zente dae totue, amos sempre tentu zente de importu mannu, iscritores e mannos e tando sa zente 'enit dae totue, fintzas dae Casteddu, dae dae medas logos, est unu festival meda partecipadu in ue partecipat sia sa zente de sos logos nostros, sa zente de su Meilogu, sa zente de su 'e 'Iddanoa, ma fintzas zente de de tota sa Sardigna. E certu, poita seguramente istoricamente su festival de s'arromanzu storicu est s'unicu eventu dedicau a s'arromanzu storicu innoi in Sardinnia, berus, e invecias in Italia nci nd'est Su 'e un'atru. duos, Eh. su 'e duos. E intzandus nc'est una collaboratzioni cun s'atru festival. Amus tentu Matteo Strukul comente ospite in d'una editzione, ca s'ateru festival est su sou, su 'e de Matteo Ah, Strukul, chi est unu iscritore mannu de romanzus istoricos, Su romanzu istòricu poite? Poite semus letores mannos de romanzos istòricos e tando custas istòrias piaghen meda, piaghen meda a totu, piaghen meda in su Meilogu, ma in Sardigna in totue e tando est, fit una idea innovativa custa de atire, custa de fàghere unu festival de su romanzu storicu Amus cumintzadu in su duas miza e batòrdighi e nos semus frimados pro su Covid ca est bistada una unu unu mamentu feu, feu meda, est bistadu difìtzile torrare a cumintzare e como semus amus torradu a cumintzare cun zente noa, in su sòtziu est bintrada tanta zente noa, fèminas fèminas, òmines, piseddos, piseddas e custu est de importu, zente noa Zente chi cheret tribagliare paris, istare paris, valorizare sas biddas nostras, semus pagos ma cherimus cheren, deo isto isto in Casteddu, isto in Casteddu ma issos cheren istare in sas biddas insoro ed est custu de importu mannu. Eh certu poita custu su su balori, su su significadu de custa de custa arretza no est sceti cussu de fraigai custu momentu custu custu festival, ma fintzas de creai atrus atobius e atrus momentus po arrexonai impari po traballai impari e intzandus custu nareus ca custa arretza intercomunali custa custu assotziu Isperas esti puru unu laboratoriu podeus nai po de ideas po su territoriu po bogai intzandus atras atrus progetus atrus atrus programmas ca podint essi fintzas no sceti de de natura culturali cumenti custu festival ma fintzas prus sotziali prus acapiaus a su territoriu a sa scola mancai giai ca sa scola tenit unu arrollu giogat unu arrollu de importu tui ddu scisi beni poita traballas puru in sa scola intzandus ddu scisi sa s'arrollu mannu chi tenit sa scola pruscatotu in logus piticus, in biddas piticas ca imoi mancai si funt unu pagu sboidendi e intzandus tocat a mantenni frimas, mantenni frimas is arrexinis in sa in su logu aundi funt. Emmo s'iscola est de importu di abberu mannu, nois attimos sempre iscrittores e iscrittoras in s'iscola, tenimos su liceo su liceo iscientificu a Putumajore e attimos iscrittores in ie, amos a attire iscrittores e iscrittoras como cun Storicamente e amos attidu in su liceo Barbara Schiavulli, una giornalista chi como est in sa flottiglia e issa at faeddadu a sos piseddos e a sas piseddas issos fini cuntentos meda e storicamente est solu una de sas atividades de su sotziu faghimos divescias cosas amos fattu un'atobiu dae pagu pro abbaidare sa luna e tando atobios de donzi manera amus abbaidadu sa luna amos mandigadu buffadu semus istados paris e isperas a Amanizat medas atòbios, de donzi manera, de donzi, po sos pitzinnos, laboratòrios, momentos divescios, corsos, seminàrios, bi sun divescias ànimas e duncas non solu lìberos ma fintzas totu àteras atividades musicales, culturales, amus fatu un'atòbiu cust'istiu de vintage e tando e bi fit zente meda, ma meda meda meda, bi fit, amos giamadu chie podet bèndere vintage e tando bi fit donzi donzi cosa e fintzas musica, musica po sos giovanos e b'at istadu una serada diaberu bella, cun meda zente, meda partecipada e isperas tenet diaberu medas animas, non solu s'anima de sos liberos Certu. Immoi arribbaus a su a su festival, a su programma de su festival, custa est sa de seti editzionis de Storicamente, e andaus a scruculliai beni totu is datas de su festival chi che inghitzat su cuatru de su mes'e ladamini, sàbadu, in Vilanova Monteleone. Su primu atobiu est a is cincu e mesu in su palatu de sas de sas iscolas. Storia del secolo breve si zerriat custu primu panel, podeus nai, poita ci funt duas ospitis de importu. Storia del secolo breve ca est su Noixentus, cumenti Eric Hobsbawm iat tzerriau su Noixentus, su secolo breve, su seculu piticu, no. Raffaella Fanelli, La verità del freddo, la storia, i delitti, retroscena, l'ultima testimonianza del capo della banda della Magliana, Chiarelettere, 2018. Custu est su, su lìbburu chi at iscritu Raffaella Fanelli, ca est un'òspite manna. Ita si podes contai de custa òspiti? ca arribat in Villanova Monteleone po si potai custu custu libru. Raffaella Fanelli est una giornalista manna, est una giornalista de inchiesta, issa tribagliat, faghet chilcas subra de sos misterios de s'istoria cuntemporanea. E Raffaella Fanelli at a essere a Biddanoa Monteleone, in Biddanoa Monteleone su battor de Santuaine e fintzas in in iscola, su bàtoro a manzanu, in su liceo iscientìficu, e duncas at a faeddare fintzas cun sos piseddos e cun sas piseddas. E su sete, sempre de Santuaine, at a bènnere a Casteddu, in sa in s'iscola mia. E tando fintzas sos piseddos e sas piseddas mias, tzertu, an a connòschere fintzas totu sas quintas de su liceo iscientificu de su liceo Convitto de Casteddu at ana a connoscher Raffaella Fanelli, sos misterios mannos de s'istora contemporanea, sa banda de sa Magliana, Emanuela Orlandi, ite est sutzessu, chi est Il freddo chi est Abbatino, ite nos at contadu, est, at a èssere unu unu momentu, un'atòbiu de importu mannu e paris b'est fintzas Daniela Porto, issa est un'iscritora e una regista, amus a faeddare cun issa de su lìberu e fintzas de su film Il mio posto è qui, custu est su lìberu, su nòmene de su lìberu e de su film. E su est una istoria de creschida, cussa femina che chi a pustis de sa gherra tenet unu pitzinnu chentza maridu e issa creschet, est una istoria de diritos, una istoria diaberu bella. E innoghe amos fintzas su coro de 'Iddanoa Monteleone chi faghet trint'annos de atividade, est unu compleanno e tando cherimus festeggiare paris fintzas cun issos e deo so sa presentadora de custa sa presentadora de custu atobiu de custu atobiu emo intzandus eus a intrai propriu deretus in su vivo de custu programma cun tui ca presentas custas duas scrittoras e una fintzas regista poita eis a biri su film il mio posto è qui de ita fueddat custu liburu e custu film ita est sa storia Est un'istòria de una fèmina calabrese, su lìberu est iscritu, sos diàlogos sunt iscritos in calabresu, ed est bellu meda, ca tue leges in italianu su contu de sa de s'istòria e cando faeddan, issos faeddan solu in calabresu, ma si cumprendet totu, est un'esperimentu bellu. Un'esperimentu resessidu est cust'istòria de custa fèmina chi tenet unu fizu, semus in su baranta, tenet unu fizu, su maridu, su piseddu, morit in gherra e tando issa devet afrontare tota sa matana manna de crèschere custu fizu in sa Calàbria de sos annos baranta e chimbanta, la cheren fàghere cogiare cun d'un'òmine chi issa no amat e tando connoschet custu òmine E chi l'azuat, chi l'at a azuare, est un'istòria de crèschida de diritos de sas fèminas e de sos omosessuales, qui, e duncas est un'istòria diaberu de de importu mannu, chi emotzionat, un'istòria bella, chi finit, chi finit, non ddu naraus, poita, bene, naramus, est bellu meda, e su filmi est pròpriu pigau de sa de su lìburu, intzandus sa matessi istòria però fata, furriada in filmi. Però est unu filmi ca est prus de de fintzioni, po ddu su nai, o est unu filmi cussu puru intre documentariu e fintzioni? Est unu film realista. Ah. Est unu film diaberu meda bellu, cun atores bravos. realista, est unu film paret giradu annos e e annos faghet. giradu bene meda est est s'istòria de su lìberu. Ah Ok, eh, non nareus, non nareus non atras cosas, àteru, poita aici no, certu, non depeus bogai sa, su gustu de ddu, de ddu castiai, sa, s'interessi po custu filmi, e seus a su cuatru, a sa dì cuatru, sa primu dì, a is otu e mesu nci at a essi sa proietzioni de su film. Arribaus a dominigu e pas, e andaus a Mara, intzandus de, eh, Mon, de Villanova, no, de Mon, Villanova Monteleone, berus, Andaus a Mara, poita a is dexi e mesu de mangianu, in su santuàriu de de Nosta Sennora de Bonu Ighinu, nci at a essi u atru, nareus, panel, u atru u atru atòbiu, ca si zerriat I Templari. Ah, custu est, depit essi bellu, mi mi praxit, giai mi giai mi biu su misteriu, sa totu cosas ca ca praxint meda, no, a is legidoris, a sa genti ca mancai Sighit custu custu gèneri. E duus funt is òspiti in custu casu, Barbara Frale, ca est un'esperta de Templari, poita issa at iscritu La torre maledetta dei Templari po Newton Compton in su duamilla e binti e L'idolo dei Templari po Rai Libri in su duamilla e bintiduus. Impari a issa nci at a essi Massimo Rassu, che fueddat de L'abbigliamento dei Templari, custu su libru suu, Bessi custu annu etotu. Pari cun Fabio Marcello ca at a essi su cordinadori de custu de custu atobiu. Ita si podis anticipai de custu, ita si depeus aspetai de custu atobiu? Custu est un'atobiu de importu, sunt totu atobios de importu, ma custu est meda meda particolari, faeddamus de templares e sos templares piaghen meda, est unu misteriu chi piaghen diaberu meda, semus a Bonuighinu in d'unu logu de ammaju mannu mannu e Barbara Frale est un'istudiosa. Custos libberos sunu duos, ma issa at iscrittu diaberu medas e medas libberos. Un'opera nareus un'opera manna. Scunfinada. Emmo. Issa est un'istudiosa e un'archivista de su Vaticanu, tribagliat in su Vaticanu e tando issa at podidu leggere, biere documentos chi deo no poto leggere. E tue nemancu. No. Issa at unu privilègiu, unu privilègiu mannu est. Prus de Dan Brown, fortzis. Pius de Dan Brown. Issa est meda connota, meda connota in s'ambiente de sos Templares e pensamus chi at a bènnere meda meda zente pro la connòschere. Est sa prima 'olta chi 'enit in Sardigna e no presentat meda lìberos. Issa istùdiat, tribagliat in s'Archìviu de su Vaticanu, andat meda in televisione ma no presentat Meda lìberos in giru e tando est un'iscoop, podimus nàrrere, est diaberu de importu. Massimo Rassu imbetzes est un'istudiosu, issu puru at iscritu unu muntone mannu de lìberos, custu est forsis s'ùrtimu, si no at iscritu calchi cosa fintzas a poi. Massimo est de Casteddu ma est originàriu de Putumajore. Ah okay. E inguni nc'est unu leongiu forti cun su territòriu. Emo, e issu nos at cunsigiadu, issu est su chi at cumintzadu sos istùdios de sos Templares in Sardigna e nos at cunsigiadu issu a giamare Barbara Frale, l'amus cortegiada, l'amus cortegiada, devo essere sinsera, l'amus cortegiada e Fabio Marcello est fintzas issu un'istudiosu de Templares, est unu giornalista, est diaberu unu giornalista meda meda bravu e tando at a esser una un'atòbiu Gàrrigu de mistèriu e amus a bìdere. Ma at a essi possìbili, comente sempri, a comporai is lìburus inguni? Nc'at a essi una libreria ca curat custu, nareus, sa sa vèndida de de is lìburus? Intzandus sa genti inguni si podit ascutai sa presentada, però poi si comporat su lìburu e si ddu ligit, poita po custu puru nci funt is festival, no? Poita depeus fintzas fai beni a sa genti sa gana de ddus ligi, de ddus comporai librus, mancai poi si podint fintzas pigai in sa biblioteca, però deu seu de, mi praxit, chi mi praxit unu libru mi ddu compru. Tui puru? Deu torru a domu 'onnia 'olta cun deghe liburus diversos. Carriga. Carriga de liburus, apu apu pienu bator domos de liburus, no so brullende. No, no, ci creu, ci creu. Tenzu liburus in totue. Amus sempre sa libreria de Koinè, de Tàtari, de de Aldo Addis, chi nos chi nos sighit e issu bende 'endet sempre sos liberos pro a nois. Custu est unu est unu servìtziu de importu. Sas bibliotecas sun de importu mannu in sas biddas nostras e non solu in sas biddas nostras, ma chie cheret comporare su libberu l'at a poder comporare fintzas in sos atòbios. Certu. E a pustis a meri si spostaus a Semestene, poita andaus a is cincu e mesu a sa cresia parrochiali de Santu Santu Giorgiu po su s'atobiu Storie da romanzo storico e intzandus Storie puntini puntini da romanzo storico, bellu mi praxit custu custu titulu est meda evocativu e fintzas carigu de misteru custu puru, cun Cosimo Filigheddu ca presentat issu puru s'arromanzu suu Allo sguardo attento, bessiu cun su cun il maestrale in su duamilla e binticincu, e Ignazio Salvatore Basile, ca invecis si presentat su libru Sicuramente ligure, ma anche un poco sardo cartaginese, tra realtà e fantasia, Storia del sequestro di Fabrizio De Andrè, de I Merangoli Editrice, du duamilla e binticuatru. E intzandus giai seus passaus a atru tema, un'atru ambitu, intzandus dai templari passaus a atras storias, atrus contus, atras atmosferas, cun issus ci at a essi su scritori sadru Alessandro De Roma, bellu, custu atobiu depit essi propriu Bellu ita si contas de custu, de cumenti eis apariciau custu bellu atobiu paris cun Alessandro de Roma? Alessandro de Roma est un'iscritore mannu, est un'iscritore de importu, est un'amigu e issu at a presentare, nos at a ghiare in custu mondu. Allo sguardo attento est su liberu nou de Cosimo Filigheddu, est un'istoria in. ambientada in s'època fascista e tando no naro àteru ca est diaberu un'anteprima custa nighe si cherides connòschere de ite faeddat custu lìberu e torramus gràtzias fintzas a su Maestrale chi nos at permìtidu de presentare custu lìberu. Ma Alessandro de Roma nos at a acumpangiare fintzas a connòschere sos àteros lìberos, sos àteros romanzos de Cosimo Filigheddu chi at iscritu diaberu diversos lìberos. Amus a faeddare fintzas de Fabrizio De Andrè, custu lìberu faeddat de su secuestru de Fabrizio De Andrè, est unu lìberu de importu ca amus a bìdere ite sutzedit, ite ite est sutzessu in cussu momentu cando an cando si ch'an apigiadu a Fabrizio De Andrè ed est bistadu unu mamentu diaberu meda meda meda feu. De Fabrizio De Andrè amus a intèndere fintzas sa musica, sas cantones cun su gruppu 'e se fai', e tando totu custos atobios tenen tenen unu tema, unu tema forte e tenen fintzas non solu libberos ma atteros momentos, inoghe amos su gruppu 'e se fai' Cun sa mùsica de Fabrizio De Andrè imbetzes a Mara amos calchi die innanti su otu e su noe de Santu Aine unu laboratòriu pro imparare a impitare sos colores pro tinghere sa lana, sos colores naturales. Storicamente est diaberu tantas cosas, est literadura, est contos. Est policromo. B'est de totu. Pro imparare a impitare sos colores naturales pro tinghere sa lana e e duncas diaberu medas medas momentos diversos e in dònnia 'idda unu momentu particolare diversu. Beh, mi praxit custa custa misturu, custa custa combinatzione de de linguàgius, sa literadura, sa stòria, s'arromanzu, sa mùsica, intzandus iat essi bellu meda ascutai no sceti is cantzonis, poita mi praxit cumenti si si ponint impari su contu de su secuestru de De Andrè, cumenti as nau tui, est stètiu una stòria drammàtica meda de cussus annus e issu at scritu cantzonis e un'album apitzus de pròpiu de custu de custu de custu acontèssiu de sa vida sua, chi dd'at fintzas acapiau ancora de prus a sa Sardìnnia, e ascurtai is cantzonis, intzandus at essi unu momentu bellu de de chi movit a sa genti, de de emotzioni e de comotzioni fintzas, at a dd'arregodai ancora a Fabrizio De Andrè. Intzandus custu est su primu, nereus, su primu grupu de atobius ca si faint custu custu acabu de cida, passaus a cida chi 'enit. Poita, poita festival, su festival storicamente sighit a essere unu festival ca no tenit sceti, nareus, una spainadura geografica de importu, ma fintzas temporali, poita andaus de custa cida a sa a sa chi benit, a sa cida chi 'enit, cun atrus atobius. S'undixi, sàbadu undixi, de su mese de ladàmini, in Monteleone Rocca Doria, in sa pratza de Sant'Antoni, a is cuatru e mesu, unu atru bellu atòbiu, Storia, enigmi, immaginazione. Custu est su tìtulu generali de custu atòbiu chi at a biri a Davide Cossu, ca cun su lìburu Il castello delle congiure, Newton Compton, duamilla binticuatru, e Ciriaco Offeddu cun Istella mea, bessiu po Giunti in su duamilla binticincu. E custu tenit su coordinamentu de Angelo Sirca e is ligiduras de Dario Cosseddu, e intzandus unu un'atòbiu a cuatru boxis, podeus nai. Bator boghes. Eh! Bator boghes, tzertu. Lassamos su primu fineghida, andamos a s'àteru fineghida, s'ùndighi e su dòighi. Torramos a cumintzare, cumintzamos cun Monteleone Roccadoria e cust'atòbiu est a intro de un'àteru atòbiu meda mannu chi si giamat Piccoli Borghi, Nuove Energie, L'Acqua e la Roccia. Monteleone at a vivere duas dies de atobios de musica, litteradura e nois semus a intro de custu atteru mamentu. Davide Cossu, Ciriaco Offeddu. Angelo Sirca est unu giornalista de Radio Barbagia, issu est laureadu in filosofia e nos at a ghiare a intro de custos libberos e de custas arregionadas. Davide Cossu, Il castello delle congiure, semus in su millebattoschentos e Tando est unu giallu e non naramos àteru, unu lìberu enigmàticu, e imbetzes Ciriaco Offeddu, Istella mea est unu lìberu chi andat dae sa Sardigna a s'Argentina, chi contat s'emigratzione, est unu lìberu de realismo màgico, est unu unu casu literàriu, est bistadu, unu lìberu chi dae bucca in bucca at bèndidu meda meda medas còpias. Poita apu apu apu biu unus cantu de de videos de promovidura de custu arromanzu e ci funt medas personaggius in custu libburu, ci funt, nc'est una personaggia, nareus, una femia bona, però nc'est fintzas una femia mala, intzandus nc'est fintzas custa custu aspettu prus fantasticu acapiau a sa figura de sa surbile Ndi fueddat, mi parrit, de su in su liburu de de Ciriaco Offeddu, intzandus custa cosa m'at mi nc'at pigau e po custu motivu Istella mea segundu mei est unu liburu ca podit fintzas arribbai a is a su prus a su pubbricu prus giovanu, poita cumenti as nau tui realismo realismo magico e tenit mancai unu pubbricu unu pagu prus prus ladu, nareus intergenerazionali, no? Emmo. Eh. Eh, faeddamus sempre de romanzu istoricu, ma, ma su romanzu istoricu podet podet esser unu giallu, podet esser unu unu libberu de realismu magicu e tando andat bene totu. Sunu istorias piccocas, piticas chi chi faghen s'istoria manna. Si cherimus cumprender s'istoria manna devimus Lègere cusas istòrias unu pagu minores, ca no sunu solu nùmeros, si cherimus cumprèndere s'istòria e si s'istòria nos piaghet diaberu, no solu datas, nùmeros, ma fintzas contos minores, contos chi podent èssere bellos, chi podent fàghere a rìere, podent èssere misteriosos e tando leggimus Inoghe b'est a poi Dario Cosseddu, Dario Cosseddu est unu letore diaberu meda bravu, issu puru est laureadu in filosofia ed est unu professore de filosofia. Inoghe b'est unu pagu de filosofia. Beh, sa filosofia nc'est sempri, depit essi sempri sa, insomma, protagonista unu pagu o coprotagonista candu si faint festival, prus ca totu candu funt festival de istòria o de literatura nci depit essi sa filosofia. E Dariu Cosseddu at a lègere at a lìgere su lìberu de Ciriaco Offeddu e de Davide Cossu. At a dare sa 'oghe sua pro custas pàginas gai bellas. Bellu meda. Su doxi de ladàmini passaus andaus a Pàdria e inghitzaus a is dexi e mesu in s'ex convento francescano cun s'atòbiu Storie di Roma e Storie di Sardegna. Tandus eus a tenni innoi puru duus ospitis ominis, Gabriele Tanda, Contos de Sardigna Romana, Contos de Sardigna Romana mi sonat ca est in sardu, berus, custu custu libberu, custu liburu, Edizioni Condaghes, duemilaabinticincu, e Massimiliano Colombo, Il prigioniero di Cesare ca invecias est in italianu, Newton Compton duas milla e bintidus e custu est un'atobiu chi at a essi cordinau de Salvatore Meloni. Interessanti poita nci at essi fintzas sa rievocazione istorica e su laboratoriu po pipius ca at a fai su Castrum La Crucca. Insomma una bella pariga 'e cosas de importu, is libburus e custu laboratoriu po pipius. Cumenti dd'eis apariciau custu custu atobiu? Inoghe sos pitzinnos s'an a divertire meda cun su castrum, an a imparare comente istaian sos romanos, s'an a 'estire da romanos, an a faghere sa lota comente sos legionarios romanos e s'an a divertire meda. Castrum La Crucca sun diaberu bravos, issos faghen una rievocazione diaberu fatta 'ene, fatta comente si tocat. Custu est primmu e poi amos a cumintzare cun sos libros, cun sa literadura, custu E fintzas custu sun totu atobios de importu, custu est de importu poite amos fintzas su sardu Salvatore Meloni, issu est unu istudiosu, un'istoricu, unu istudiosu est fintzas su nebode de Remundu Piras, de su poeta Remundu Piras, e nos at a ghiare in in custos contos. B'at a essere una parte in italianu e una parte in sardu. Sa parte in italianu est custa cun Massimiliano Colombo, Il prigioniero di Cesare est Vercingetorige, e su mere de sa Gallia, e tando amos a faeddare de custu personàgiu, de custu eroe, ca issu puru fit un'eroe, chi at pèrdidu, ma fit un'eroe. E imbetzes Gabriele Tanda est un'istudiosu de limba sarda e issu puru faghet su professore, E at iscritu contos de Sardigna romana. Est unu lìberu a fumetos, est unu lìberu pro sos pitzinnos e pro sas pitzinnas. E custu est unu lìberu de importu, est de importu mannu, faeddare su sardu, impitare sa limba nostra in sos logos nostros. E tando non podiat mancare una una parte de su festival. Dedicada a su sardu, a s'istòria nostra. E, e su sardu, non sceti su sardu, su sardu in una graphic novel, podeus nai, in unu lìburu a fumeti, poita custu est bellu poita arribat fintzas a is prus piticus, est mi parit un'atòbiu ca cun su laboratòriu 'e custu 'e custu lìburu Tenit meda, nareus, sa punna de de atrai a is piciocheddus e is piciocheddas e is pipius prus piticus, poita depeus arribbai fintzas a issus, pruscatotu in custas biddas ca, cumenti fiaus narendi, esti sempri prus problematicu a ddus nareus, a ddus fai apassionai a sa literadura, a sa stòria e, nareus, a a apariciai atobius ca funt fintzas po issus in custu mundu macu chi chi seus bivendi. A merì arribbaus in Romana. Seus sempri domìnigu doxi de Ladàmini in Romana e cincu e mesu in sa crèsia parrochiali de sa Madonna de is Àngelus nci at a essi Trame storiche tra il Cinquecento e il Secolo Breve, torraus a su Noixentus, craramenti, cun Graziella Monni, Il medico di Càller, Càller ca est Casteddu, su nòmine catalanu de Casteddu, Solferino duamilla e binticuatru, e Alessandro Perissinotto, monòlogo teatrale, Rammendare la memoria, trattu, pigau de s'arromanzu La guerra dei Traversa, bessiu cun Mondadori duamilla e binticuatru, imparis a issu Simona Scioni. E intzandus, custu est s'ùrtimu de is atòbius de Storicamente, po dd'os nai ca serrat su su festival in Romana a is cincu e mesu, in custu in custu logu ca est sa crèsia de de sa Madonna de is Angelus. Intzandus Graziella Monni e Alessandro Perissi Perissinotto De ita ant a arrexonai imparis cun Simona Scioni? Inoghe at a ghiare Simona Scioni, issa est una giornalista, est un'amiga e amus a faeddare cun Graziella Monni, amus a faeddare de s'importàntzia de su Mediterràneu. Sa Sardigna est in su Mediterràneu, in su chimbighentos su Mediterràneu fit atraessadu dae sos piratas chi 'enian, andaian dae Sardigna in Sardigna E ite sutzediat cando calchi calchi sardu fit fit leadu dae cussos piratas, ite fine faghiat? Est fintzas unu contu de amore. Graziella Monni, issa est una dirigente scolàstica, at iscritu duos lìberos, duos romanzos istòricos e amus a bìdere ite nos contat in Romana. Imbetzes Alessandro Perissinotto at a fàghere unu monòlogo teatrale, issu at andat a sa sola e custu monologu teatrale Rammendare la memoria est pigadu dae su liberu La guerra dei Traversa, semus in epoca fascista in su in su vintiduos in Torino an occhidu meda zente meda antifascistas e tando amus a biere custu mamentu privadu comente intrat in s'istoria manna, est unu biculu de istoria chi non si chi non si connoschet meda, forsis est unu primu momentu de de violentzia fascista e non si faeddat meda de custu mamentu, semus a Torino in su bintiduos e tando Perissinotto at a faeddare de custa istoria. Perissinotto su lunis treighi, su luni chi su luni su lunis a poi andat in iscola e tando Raffaella Fanelli su su batoro e Perissinotto su treighi. Fanelli e Perissinotto in su liceo de Putumajore. Pro faeddare cun sos piseddos e cun sas piseddas. Si sos piseddos e sas piseddas no 'enin dae a nois, andamus nois dae a issos. Eh si, inguni si depia, depiaus arribbai, propriu, poita custa domanda ti ti 'ollia fai de s'importantzia e de su balori de su romanzu istoricu oindi, de cumenti custu custu romanzu, ca no est unu romanzu sceti de finzioni, ma ponit impari sa storia Fintzas su contu inventau, però prus ca totu basau in acontèssius stòricus, opuru podit essi unu sàgiu stòricu, però mancai furriau a romanzu, poita nci ndi funt medas fintzas scritus aici, e cumenti una romanzu diaici ita si podit ancoras contai, ita si podit ancoras nai s'arromanzu stòricu in custu momentu stòricu E a is generatzionis de imoi, is piciocheddus de imoi. S'istòria est una matèria diaberu bella, bella bella, ma sa literadura tenet un'importu pius mannu, ca resessit a nos fàghere cumprèndere mezus ite at capitadu in in sas àteras èpogas. Si cherimus cumprèndere diaberu unu unu fatu istòricu, devimus lègere sos lìberos, sos romanzos istòricos e abbaidare sos sos film, si sos Sos film e sos romanzos istòricos sun fatos bene, ca si sun fatos male non balen. Ma si cherimus cumprèndere e si cherimus chi sos piseddos s'apassionen a s'istòria, devimus fagher lègere a issos sos romanzos, ca in cue b'est s'avventura, sas istòrias de amore, sas gherras, b'est totu, b'est Totu sas cosas pro los fàghere affascinare diabberu, si cherimos chi cumprendana s'istoria, e faeddana a nois e faeddana a issos, custos sunu tempos unu pagu malos, naramos, totu sos tempos non sunu bonos, custos sunu fintzas unu pagu pius malos, ma sa literadura tenet diabberu un'importu mannu in sa vida, est unu momentu de divertimentu, de isvagu, Unu momentu inue sa zente atòbiat si setzit a faeddare e est de importu mannu a lègere, diaberu. No e poi mancai a ddu contai un'acontessu stòricu a traessu de sa literadura, mancai ddis pigat de prus s'interessu de is piciocheddus s'atentzioni, poita ddu ses contendi, cumenti as nau tui, in una forma ca est prus prus amena, prus praxili e mancai ddis abarrat de prus. Deu pentzu cumenti po nai, a un arromanzu chi at tentu una fortua manna in Itàlia, chi est stètiu M. Sa tetralogia de Antonio Scurati, chi at bintu fintzas su Premiu Strega in su duamilla e dexannoi, mi parrit, M. il figlio del secolo, ca bessit cumenti arromanzu, acapiau a cussu momentu storicu a cussu personàgiu, chi puru però furriat medas acontessus e ponit impari fintzioni e storia e non si cumprendit intzandus cali funt, nareus, is contus realis e cussus inventaus, issu est bravu meda a manigiai custa materia e fintzas s'est atraidu is crìticas de is chi ant lìgiu s'arromanzu poita no sempri est stètiu craru su puntu de vista e s'arraxonu e fintzas sa lìngua, su linguàgiu chi issu at imperau su in su in s'arromanzu. Tui dd'as lìgiu emme o as biu sa sèrie mancai? Apo 'iu sa sèrie, apo 'iu sa sèrie e est una sèrie fata fata bene meda ma b'est calchi errore e da istorica ti naro da ti naro calchi errore b'est tando Como semus faghende in iscola sa prima gherra mundiale, sa gherra manna, e deo naro a sos piseddos e a sas piseddas, leggide un'anno sull'altipiano, abbaidade su film, abbaidade sos film de sa gherra, si la cherides cumprendere de abberu, leggide sos documentos de tando e leggide un'anno un'anno sull'altipiano, ca si nono sun numeros, sun logos, ma no b'at peta Ita, no b'at coro, no b'at nudda, e imbetzes imbetzes sa literadura e su cinema faghet custu, ponet peta, ponet ponet coro, ponet faghet sa zente era. Ponet ponet sangu, ponet sàmbene, e tzertu, e tando e tando si cumprendent mezus, e custu est s'importu de su romanzu istoricu e de sa literadura tota. Deu creu ca fintzas prus ca su cinema immoi si pigat de prus sa serie, sa serie televisiva, poita est unu formau prus, nareus, lèbiu, ca si podit consumai in dispositivus diferentis, in trastus diferentis, intzandus fintzas is prus giòvanus podint castiai una serie storica, mancai ci funt erroris cumenti as nau tui, però ddis arribat forti cussu messàgiu, deu pentzu a una serie cumenti M, de de Joe Wright ca tenit un atore cumenti Luca Marinelli ca ti fueddat castiendi·ti me in sa me in sa macchina da presa direttamenti intzandus custu arribbat cussu fiat Mussolini in sa serie no est issu craramenti però cussu messaggiu de Mussolini a oi tenit finzas unu balori una forza prus manna deu creu e e medas cosas ddas podeus finzas atualizai. E issu puru ddu narat, mi praxit, custa serie m'est pràxia meda poita at postu giai una pariga 'e cosas, una pariga 'e aspetus ddus at fatus atualis, no funt sceti istoricus e cussu segundu mei su su primori de s'arromanzu storicu e de unu filmu istoricu est propriu cussu de si fai torrai a arrexonai no sceti apitzus de sa storia ma apitzus de cussu chi est sucedendi immoi Ca est sa storia si narat ca càstia ca podit torrai a sucedi custu ca no est ca sa storia est ciclica cumenti scisi tui beni de de professora de storia intzandus totu cussu chi s'est ca est giai sucediu si podit torrai a repiti. E tzertu e issu essit dae sa parte de Mussolini e faeddat a nois. Est unu una serie diaberu bella de abbaidare de abbaidare. E assustradora poita ti ti fait a timiri. Seguitemi, anche voi diventerete fascisti, narat issu, a unu certu puntu, narat, ita, ita mi depis nai? E intzandus, beni, seus arribbaus a sa serie televisiva M, partendi de Storicamente, ca est su festival literariu apariciau de s'Assotziu Intercomunali Isperas, che s'abetat a partiri de su cuatru de su mesi 'e ladamini, E su programma aundi dd'agataus Lucia? Su programma est in sos social de Isperas, semus in Instagram e semus in Facebook e tando sighide sighide Isperas in Instagram e in Facebook in ue agatades diaberu totu Custu fèstival est bistadu fatu gràtzias a s'unione de sos comunes de su 'e de 'Iddanoa e a su comune de Semestene cun su patrocìniu de sa Regione Sardegna e custu est fintzas de importu. Certu, tocat a dd'arremonai. Sempre. E intzandus deo Ti torru gràtzias Lucia Cossu poita s'as donau diaderus una spricadura bella cumpleta de totu su programma de su festival Storicamente. Deu creu ca is personas chi s'anti sighiu immoi tenint una idea prus prus cumpleta de su programma e de ita s'aspetai. e de ita andai a visitai fintzas in custu bellu territòriu, in custa custas biddas. Intzandus arregodaus su fèstival storicamente, de su cuatru, cuatru, cincu de su mesi de Ladàmini e undixi e doxi de su mesi de Ladàmini, is biddas funt, ddas torraus a nai, Villanova, Bidda Noa Monteleone, Mara, Mara, Semèstene, Semèstene, Monteleone Rocca Doria, Pàdria e Romana. Funt ses. Ses, ses biddas, bos isetamos su bàtoro e su chimbe, s'ùndighi e su dòighi, benide ca azis agatare biddas bellas, càrrigas de istòria, de cultura, de archeologia e, si mandigat bene, si bufat bene, sa literatura est su programma de importu de custas dies, storicamente. Gràtzias a Lucia Cossu e gràtzias a bosàtros po essi abarraus cun nosu fintzas a custu momentu. Però, cumenti sciteis, sempri nci est su momentu de s'agenda de is eventus, intzandus imoi fadeus unu pagu de promemòria de is eventus chi si abetant custu acabu de cida e cida chi 'enit, intzandus su Festival de s'arromanzu storicu Storicamente, su cuatru e su cincu de Ladàmini e s'undixi e su doxi de Ladàmini, Intzandus de sa literadura de s'arromanzu stòricu passaus a su fèstival de fotografia Bfotofest. Sa cida passada eus atobiau a Stefano Pia chi est unu de is organizadoris de sa de su fèstival chi si fait de su tres a su cincu de Ladàmini in sa bidda de Mòguru. Lucia, E nc'est puru, tui no podes andai poita ses in d' una atra, in atras biddas e no ti pedris, però scipiast ca is fotografias de su festival abarrant in Mòguru, intzandus candu podis, podis andai, eia, podis andai a torrai a biri is fotografias chi abarrant, funt patrimoniu de sa bidda e de totu sa sa comunidadi de Mòguru. In ocasione de sa de bintunu Giornadas de su Contemporaneu promòvia de s'Assòtziu dei Musei d'Arte Contemporànea Italiani, sa Turri de s'Elefanti s'at a lui de immàginis e contus po s'ùtimu atòbiu de sa rassìnnia in verticale. Custu at a essi sàbadu, su cuatru de ladàmini, de is otu a sa mesunoti, me in sa Turri de s'Elefanti de Casteddu 'e Susu, intzandus sa genti podit, si podit, accostai ingunis me in su bastione 'e Santa Croce e biri custa su muru de sa torre de sa torre de s'elefanti ca si illuminat de immaginis e de de fotografias e ant essi intzandus de video installazionis cartolinas de sa Sardigna ant essi ca intzandus furriant su monumentu in d'unu grandu contu cumpartziu. Su progetu esti pensau de sa e de s'EMMA de s'Assòtziu po sa valorizatzione de monumentus de Casteddu, curau de s'Assòtziu Culturali Gestu, Gesto, Segno e Disegno, in collaboratzione cun sa Cineteca Sarda, società umanitària chi po custa ocasione at abertu is archìvius audiovisivus e pròpiu po ponni in pari su passau e su presenti. Duncas at a essi una bella ocasioni no sceti po visitai torrai a visitai custu custu monumentu de importu me in Casteddu 'e Susu, ma fintzas po ddu biri bivi in d'un'atru modu, cun custas immàginis. E intzandus, immoi passaus a su seti de Ladàmini, a martis su seti de Ladàmini, candu in su Lazaretu a Sant'Elia de Casteddu nci at a essi sa presentada de s'arromanzu L'estate delle comete azzurre de Piergiorgio Pulixi e Daniele Serra, ca bessit po Camena Editzioni, in s'àmbitu de su Festival Liberos. e, perdonai mi, Entulas, apariciau de s'Assòtziu Lìberos, e cun is autoris nci ant a essi Alessandra Ghiani e Laura Fortuna. Custu est unu unu bellu romanzu poita ponit impari sa scridura de Piergiorgio Pulixi cun cun is disinnus de Daniele Serra, at a essi bellu meda de a ddu ligi, a ddu ascutai sa presentada ca at a essi, Matis, su set de Ladàmini a is ses e mesu me in su Lazaretto Sant'Elia de Casteddu. S'ùtimu de custu de custos atòbios ca si 'ollu arremonai s'at a fai in su in s'Alighera, poita si serrat domìniga sa su programma de su fèstival San Sant Michel, ca est su fèstival dedicau a su patronu su santu patronu de s'Alighera. Est unu fèstival custu mannu meda, est inghitzau in su mese 'e in su mese 'e cabudanni, est sigheu totu su mese 'e cabudanni, serrat immoi cun d-unu unu spetàculu de teatru ca si tzerriat Enrico, poi Berlinguer, a incuru de s'assòtziu La luna nel pomeriggio e intzandus in su Teatru Cìvico de s'Alighera a is seti de merì nci at a essi custu bellu omàgiu teatrali a Enrico Berlinguer. S'annu passau est bessiu unu bellu filmi de Andrea Segre a pitzus de is ùrtimus annus, is ùrtimus dexi annus de sa vida de Enrico Berlinguer, ca si zerriat Berlinguer, La grande ambizione, e immoi intzandus andaus a s'Alighera po cust'ùtimu atòbiu de su Sant Michel Festival po arremonai ancora una 'orta a Enrico Berlinguer. Deu torru gràtzias a Lucia Cossu ch'est abarrada cun mei fintzas a immoi e si torru gràtzias a bosatrus arregodendi si ca chi si 'olleis sinnalai eventus, progetus culturalis, cali si siat aspetàculu, si podeis iscriri a sa mail eventus rts novas sitzigorru gmail punto com e nosu seus cuntentus, prexaus de ddi donai Sceda innoi in Novas. S'arregodu ca si torraus a biri cida chi enit cun un'atru atobiu de RTS Novas, bonu meri a totus e unu saludu. Torro gràtzias a Miriam, adiosu. Adiosu, gràtzias.